koma ayang'anenso njira zina ngati za tourism ayang'anenso ma toll gate mdziko munomo sizoona ngati dziko tikapezeke kuti tikungokhala ndi ma toll gate awiri sewu umodzi wopita ku southern region pamene tili ndi sewu wa mchinji opita ku boda ya zambia tili ndi sewu opita ku uh, boda yopita ku tanzania tili ndi sewu opita ku boda ya mozambiki ku mulanje why don't they create ma toll gates amene athanso kumatolera ndalama kukweza kwa mafuta ndizachidziwikire kunena kuti umoyo wa anthu usintha kukwera kwa zinthu ngati panopa akunena kuti eh, chimanga chatsika ngati the whole government ikukondwera kunena kuti tatsitsa mtengo wa chimanga yes koma kodi akudziwa kuti mtengo wa fertilizer udakali 180000 nde theorem yake ikhala yotani ngati pano tikukondwera kuti chimanga chatsika yes koma tikudziwa kuti dola idakali pa 4500 and ngati dziko tikugwiritsa ntchito parallel market instead of kugwiritsa ntchito ndalama ya ku banki 1750 so tifuna tiapemphe anduna a finance kunena kuti pamene akubwera ndikumayankhula azizindikira kunena kuti moyo wa amalawi suli pabwino. Chimene anthu akuyembekezera ndi legacy ya Professor Arthur Peter Mutharika. Anthu akufuna President Professor Arthur Peter Mutharika asiye legacy pokwaniritsa zimene adalonjeza nthawi ya kampeni kuti za 5 billion per constituency zija akwaniritse, ma free secondary education akwaniritse, ana a sukulu ma university akuyembekezera chakudya chaulere. Tikufunanso tiauze a speaker a nyumba ya malamulo kunena kuti a Malawi akuyembekezera 4 bags ya fertilizer ija per family chifukwa panopa anthu akugawana fertilizer thumba limodzi akulidulirana dulirana malo mopereka 10,000 pa thumba anthu akupereka 50,000 ndiye tikufuna kuti anthu a- alandire zimene adapromisa uh, munthawi ya kampeni adalonjeza za 1 million uh, per constituency ya mayouth kuti atenge loan adalonjeza za 100 million ya, ya azimayi kuti anthu atenge loan akupezeka zija zonena kuti uh, zimenezi ndi zimene anthu akuyembekezera pomaliza tiapemphe anzathu aku NEEF kuti asakhale anthu opereka nkhanza kwa anthu amene adatenga ngongole ku NEEF chifukwa anthu ali mu ziphinjo pakali pano ndipo apereke mpata wothandizira kuti anthu atolere ndalama bwinobwino apereke chifukwa akupanga nkhanza zochuluka pamene a NEEF adatenganso ndalama za anthu zimene anthuwo sadatengenso ngongole mpaka pano koma pakhale kukambilana konena kuti ndalama izi ndizotukula umoyo wa munthu osati zochotsa umoyo wa munthu kuti chifukwa choti walephera kupereka ngongole ku NEEF achotse moyo adzimangilire akhale pa chiphinjo chifukwa choti watenga ndalama ku NEEF a NEEF apitilize mapologalamu abwino amene adasiya anzawo. popereka fertilizer pangongole, popereka ndalama ku anthu azipanga mabizinesi. Koma tizindikire kunena kuti kumwera anthu ake ndi okonda kwambiri bizinesi. NEEF iyi ikhazikike kumwera apereke mabizinesi a- makapito kumwera anthu azipanga bizinesi koma central region asayiphe pa ulimi aonesese kuti NEEF ipereke uh, mbewu fertilizer pa central region kuti ulimi usalowe pansi ulimi wa chimanga usalowe pansi ulimi wa fodya usalowe pansi anzathu akumpoto ndiokonda sukulu kwambiri ndi anthu ophunzira tiyeni tiwayike ma- ma- maofesi tiwapangire makoleji aphunzire apitirize atumikire dziko lino la malawi Koma tisatenge chakudya cha galu kukapasa uh, kukapasa mbuzi, chakudya cha mbuzi kukapasa galu, kukachosa fertilizer kuno ndikukapereka kumwera, ndikukatenga uh, mwina anthu a Central Region ndikusawapasa zinthu zowayenereza ndikumapanga zinthu zosemphana. Ndi zimene timafuna kuti musiku la lero tiyankhulane ndi inuyo a Malawi. Koma kwakukulukulu tayima ponena kuti a President Professor Arthur Peter Mutharika Akumbukire zimene amayankhula nthawi imene anthu awo a chipani cha dpp amamangidwa ndiye tikuwakumbutsa lero kuti zisakhale, musaiwale anthu amene akumangidwa lero ndi a mcp mawa amene adzamangidwe ndi a dpp ndiye sitikufuna zoti kumabwezeranabwezerana ngati dziko. Zikomo kwambiri. ayi uh, zikomo kwambiri uh, ndikhulupirira kuti amalawi amvetsa kwambiri pakulankhula kwa moderator athu amene ayambira kulankhula inenso ndili othokoza kuti amalawi pakali pano tili limodzi tikumvera limodzi meeting yathu imene tikuchita lero poyambirira ineyo ndimanena kuti tithokoze boma limene linawina pa zisankho zimene zidachitika komanso tithokoze kwa president amene a number 6 amene anavomereza kuluza kwawo kuti dziko lathu lino likhale pa mtendere ngati mmene timalidziwira zimenezi kwa nzika ndi chinthu chonyaditsa kwambiri izo zili apo Tiyene tiyang'anenso kuti kodi tikuchokera kuti, nanga tikupita kuti. Ifeyo ngati nzika tiyeneradi boma tizilitsatira zomwe likuchita. Ndipo chimene chili ku Malawi kuno nchonena kuti Amalawi ambiri samadziwa kuti kodi anthu akatenga boma Ntchito zimene amakagwira kwambiri zimakhala ntchito zanji? Iwo chimene chimangowasangalatsa nchokuti awinitsa mtsogoleri ndipo wayamba ntchito yake. Ndiye ine ndimanena kuti ndikutengereni pambuyo. Mmene tinali ndi chipani chimodzi, anthu adali osazindikira kapena samadziwa chimene chimachitika mu dziko koma zitachitika kuti tasintha ndale zathu kubwera ku matipate zidaonetsa kuti matipate athu tinayilandira koma ifeyo ngati nzika kapena ngati amalawi enieni sitimatsatira kuti kodi demokalasi yathu imatiuza kuti chani pali nkhani imene ikukambidwa yomamangana iyi ine ndikukumbukira kunena kuti titangosintha ndale nkhani yomangana inayambika mu nthawi imeneyo ndiye idakhala ngati kuti ndi trend yokuti boma lililonse limene lingabwere limapeza mwayi omamanga ena amene atuluka mboma chomwe chimabwezera mbuyo chitukuko kapena zimalepheretsa malawi kuti adziwe kwenikweni kuti kodi malawi muno kuti akuyenda bwanji zimenezi si zimene zoti zizichitika ngati dziko loti anthu timakondana pali mawu amene timanena kuti ayi dziko lathu la malawi lowopa mulungu pena zimenezi zimakhala zongolankhula koma zochitika mkatikati zimaonetsa kuti tinazo kutali mapempho apemphedwa kale ndikhulupira kuti kawerengedwe ka statement yonse ya- yawerengedwa apa ndi statement yayitali ndipo ndikhulupira kuti zamveka bwino ndiye timanena kuti pali zodandaula zimene ngati nzika zikudandaula mu dziko muno zinayenera kuti zimenezi ziyang'aniridwe mwachidwi ndipo zionedwe kuti mwina mavuto ngati amenewa amalawi akhoza kupumako m'moyo wina pali ishu ya ya ya, ya mitsonkho kudula mtsonkho ngati nzika ndi chinthu chofunika kwambiri ndipo timadziwa kuti dziko kuti liyende limayenda chifukwa cha mitsonkho yathu zitsanzo tili nazo Timalandira ndalama zina zochokera kumayiko kwa anzathu. Tikamamva zimene zija mupeza kunena kuti amanena kuti nzika zakumeneko ndi zomwe zatithandiza kuno. Kutanthauza kuti ku- ku- ah, kukhoma mtsonkho kapena kupeza ndalama zodzera mwa ife a Malawi nzofunikira. Chimene chikungofunika ndi kuyang'ana kuti kodi ndalamazo zikatoleredwa, kodi zikagwira ntchito yoyenerera? chifukwa ndalama zikhoza kumatoleredwa koma mukapeza kuti ntchito imene mwina ndalamazo zikagwire sikakhala imeneyo ndi china chimene amalawi akudandana nacho kwambiri ndipo misonkho yonse imene yayikidwa apapo amalawi sakuyitsata bwinobwino kuti kodi chikufunika kwenikweni ndi chani ndi chifukwa tikupempha kunena kuti anzathu a mra Anayenera kukhala ndithu ndi maphunziro ochulukirapo kuti nzika zenizeni zakumidzi amvetse. Pali anthu ena amangowuzidwa kuti "Ah, lero shu, ah, shuga akagula mtengo wina eh, mawa sopo akagula mtengo wina kumachita kufunsa kuti, "Ah, kodi zikuchitika chifukwa chani auzidwa kuti boma lathu lidayika mitsonkho apa ndiye kunafunika a mra abwere poyera ndikuwauza ndithu amalawi Tikudziwa kuti iwo akupanga ma meeting awo koma kodi akuwafikira anthu onse? Muona kuti akufikira mwina kagulu ka anthu ochepa. Ilo ndi pempho ndithu lonena kuti ah, anzathu a MRA tiyeni tiyang'anitse kuti takonda Amalawi. Amalawi ndi anthu omvetsetsa, Amalawi ndi anthu oti amatsatira zimene boma likuchita. Ndiye tikupempheni adindo kumeneko kuti tatiyeni nkhani ya mitsonkho tiyang'ane ndithu mwachidwi tiitumikire moyenerera mmene imafunikira ndibwerepo pa nkhani ya yokhudza ku parliament ndi zoona kuti m'maderamu tili ndi anthu ochuluka timayenereza munthu mmodzi akatimirire ku parliament tikaonetsetsa mmene imayendera nyumba yathu ya malamulo kuno ku malawi Zimaoneka kuti maudani amakhala kunja kuno koma anthu aja akapita ku parliament amakayendera limodzi ndiye ife timanena kuti adindonso aku parliament amene ali ma mp athu mmaderamu tayesetsani anthu athu amene tikukhala nawo kumudzi tizauzako chilungamo even uthenga umene wa wakukwera kwa misonkho tiyenera anthu athu tiauze kumaderako kuti azidziwa chifukwa chani misonkho iku- yakwezedwa kodi chimene boma likufuna ndi chani zonsezi zikuyenera kuti inuyo ngati adindo amene munayenerezedwa kuti mukatimirire ku parliament gwirani ntchito imeneyi ndimaona ngati choncho mwina zikhoza kutithandiza anena apa pakunena kuti zonse zimene tikukonzekera apa tikukonzekera mibadwo imene ikubwera chifukwa munthu amene ali ndi moyo pano iyeyo akuyembeza kuti pa dziko pano adzachoka tidzasiya anthu kodi nanga malawi ngati tikhala tikungomakamba zoti tikumangana iyayi zinthu zikukwera kodi ana athu amene akubwera kutsogoloku adzapeza dziko la mtundu wanji zimenezi zinafunika kuti tiziyang'ane kwambiri cholinga kuonena kuti at least ana adzapezepo kuti ayi makolo amene analipo nthawi imeneyo anali makolo oti amadziwa chimene akupanga Ah, nkhani ina ndi ya maudindo ngati ntchito zimene zolembedwa anenapo ngati nkhani za kumakhoti amene ndi anthu amene amatithandizira kumbali ya malamulo tinene kuti tiziwapatsa mpata pa ntchito yawo imene iwo amayidziwa koma tikudziwa chifukwa cha influence za ndale zimene zimachitika chifukwa boma lilonse likabwera limafunitsitsa kuti lizikhala ndi mafavors pa zochita zawo zimene iwo akutani akufuna koma tinene kuti tiwapatse mpata azigwira ntchito yawo ndipo tiwathokoze kuti amagwira ndithu ntchito yawo mmene amayidziwira zimenezo zinthu zofunikira kwambiri na kumapeto uku kuli nkhani ya electoral commission electoral commission ndi bungwe limene limapangitsa zisankho ndipo bungwe ili lili maiko onse koma muona kuti mmene limagwiritsidwa ntchito kuno kwathu ku malawi kapena mmene lima- limatumizidwa ntchito yake pamakhala ngati kuti akuchitidwa drive ndi anthu andale nkhani yosintha ofesi ine ndikukumbukira kunena kuti anthu adayambapo apereka kale maproposal kuti ofesi ya electoral commission kapena maofesi onse aboma amene ndi maofesi ofunikira anene atabwera kuno kumene kuli ngati ku- ah, ah, ku capital- ah, I mean, ah, ku capital city kumene kuli maofesi akuluakulu chifukwa ntchito zoterozo zimapeputsa munthu achoka ku karonga abwera pakati pano munthu achoka ku mzuzu I mean achoka ku ah, kumulanje abwera pakati pano ndi pakati poti aliyense akhoza kutani akhoza kufikirako ndiye tinaona kuti electoral commission iyenera kuti igwire ntchito yake momasuka ndiye poti nkhanizi zaonetsa kuti zili m'makhotimu tiwapemphe ku khotiko amabwalowo kuti aziyang'ane ndithu ndi chidwi koma amalawi ndi amene akumafunsanso kuti kodi chifukwa chani pamakhala kusinthasintha boma ili likabwera amabwera mfundo zawo boma lina kubwera limabwera mfundo zawo zomwe zimaperekabe chiopsezo kwa anthu chokaganizidwe anthu timakhala tikuwasintha momoti anthu tizikhala tikuyima pa chimodzi zimenezi zimene ndimafuna kuti amalawi azidziweko kapena titi- titero ndithu pali maudindo ngati a vice president ngati mmene afotokozera anzanga a president akamasankhidwa amasankhidwa ndi omutsatira zikuonetsa kunena kuti udindo umenewu Ah, sitikudziwa kuti popanga chiganizo kuti president akamabwera azibwera ndi nzake chimachitika chani koma ntchito yake ikamagwiridwa imaonetsabe kuti imakhala yovutirapo so timapempha kunena kuti pakhale ubale wabwino chifukwa dzikoli lilipo ndipo dzikoli lidzakhalapo anthu onse amene akufuna maudindo akudziwa ndithu kuti ine ndifuna ndidzakhale president koma tizikhala ndi mtima kuti munthu amene tifuna kukayenda naye tikagwira ntchito limodzi tipatsane ntchito chonena kuti anthu ena azidziwa ntchitozo azizikonda kuti a kodi ukhala vice president ubwino wake ndi woti isakhale ngati chipsinjo chonena kuti munthu akakhala vice president amakapezeka kuti wangokakumana ndi mavuto mwina zimene amayembekezera kapena amene angakagwirire ntchito sakugwira ntchito motani ah, moyenerera chimenechi ndithu chinali chinthu chofunikira kwambiri kuti maubale athu akhale patsogolo ah, china ine ndimafuna ndikambekonso anzathu amene tinapita ku sukulu tinaphunzira kuti ife ndi anthu amene tili oyenera tigwire ntchito tiyeni tizigwira ntchito moyenerera chifukwa mutati muonetsetse kuma kuboma ngati ku capital hill pali anthu amene amakhala ndi mwayi woti amachita mapolopozo kaya zopempha ndalama koma ndalama zija zikabwera kuti zigwire ntchito yake mumapeza kuti nkhaniza zimakathera kwa munthu wandale ndi amene amakasafala mwina akamachita kafukufuku mudzapeza kuti anthu aja a m'maofesi aja mwina osapezeka ndi vuto lina lilonse ndiye timanena kuti kwa anthu amene ndinu amene muli nazo ndinu ophunzira tiyeni tizigwira ntchito moona mtima cholinga timayimira amalawi tosefe tikuimira amalawi ka amalawi akufuna feteleza otchipa tiye tigwire ntchito moyenerera kodi kuti boma lathu uh, tipite patsogolo tichite bwanji ndi inuyo anthu amene mwaphunzira ndithu muli maphunziro abwino ndiye timafuna tikupempheni kuti tikamagwira ntchito imeneyi tizigwira moona mtima kuti amalawi aziona phindu lenileni limene uh, inu mwalembedwera ntchito chimenecho chikhoza kukhala chinthu chotisangalatsa malawi ndi wathu ndithu alipo ndipo tidzakhala tili momuno ndiye zinafunika kuti tizimkonza malawi moyenerera komanso tilimbikitse kunena kuti ku malawi kwathu kuno pali generation ya ndalama imene amanenapo mbuyomu tidalipo ndi makampani amene amatithandizira kupeza ndalama makampani onse aja anatha ndiye pakali pano ngati anthu amene ali oyenerera ayenera pakhale njira zonena kuti ife tiyambe kuchita generate ndalama zoti malawi uno tikhale naye ngati malawi tipange njira zotani Ndiye njira zina zimene kuli ma mega famuwa kuli tourism anenetu tikhale ndi malo ambiri amene angamaonetsa kuti azitipatsa ndalama mwina nkhani ina iyo mati ayi ayi tikudanda tikudandaula nthawi zonse mwina vuto ngati limeneli likhoza kutichepera kapena likhoza kutheratu chifukwa tikhoza kunena kuti ifeyo Tili ndi mwayi woti tikuchita generate ndalama tokha ngati a Malawi. Ndikhulupira kuti zambiri zanenedwa. Ife ndi mapempho ndithu ngati nzika zokhudzidwa kuti ngati dziko tiyeni tiyende limodzi. Adindo amene muli pakali pano tiye titumikire a Malawi tikwaniritse zimene a Malawi tinalonjeza kuti at least moyo uonekeko mwina. Coz a Malawi ndi anthu omvetsa. Zikadza kuchitika tikakwaniritsa zonse zimene Amalawi talonjeza. Iyayi, muona kuti dziko likupita chitsogolo. Zimenezo n'zimene tinafuna kuti tilankhulepo ngati nzika zikomo kwambiri. Ah, inenso nditsindike kunena kuti zonse zimene tayankhula panozi sikuti kapena tikupanga attack wina wake koma ifeyo monga ngati mbadwa zokhudzika timayenekera ndithu tibwere pano tidzafotokozere mtundu wathu wa amalawi chifukwa ifeyo timatumidwa ndi anthu omwewo kuti amvetsetse chimene china chilichonse chimene chikuchitika zikomo kwambiri Uh, mwina pa zimene tayankhula pakati pathu tikhoza kukhala ndi mafunso uh, oti tikambepo koma titsindike kunena kuti ifeyo mfundo zimene tabwera nazo ndi zitatu tabwera kudzapempha adindo kunena kuti nkhani izi zomangomangamanga asanafufuze zili ndi kuthekera kuononga chuma chathu kuononga misonkho imene amalawi akukhaula nayoyi. akufunika kuti agwiritse ntchito professionalism makamaka a police. nthawi ino tili mu democracy umakapeza inde palibe lamulo limanena kuti nthawi yomanga munthu ndi iti koma tikumaona kuti a ati timkhaulitse kumakachita kumusaka munthu friday kumutenga kuti ati akakhale mu cell saturday eh, akakhale sunday eh mpaka azikapita naye ku khoti monday amene amalanga munthu ndi akhoti apolisi ntchito yawo ndiyongosunga munthu so atha kumusunga munthu monday ndikupita naye ku khoti sinde kuti sa- sikuti munthu samalangika olanga munthu ndi a- ama- a- akhoti nde tikubwera kunenanso kuti a vice president ndi second vice president asamangotionongera misonkho imene takhaula nayoyi apatsidwe ntchito yoyenerera ndiye tikunena kuti independence ya judiciary electoral commission komanso parliament just in case popeza ena amakapezeka kuti akalankhula zina zimene sidayankhulidwe pano koma titsindike moteromo Ndipo nthawi ino ngati pali mafunso tikupatseni kuti mutha kufunsa ngati pali mafunso. Zikomo kwambiri. Chabwino, uh, ine dzina langa ndi Imon Piringu wochokera ku Zodiac. Uh, malo omwe mwakhalawa pamabwera magulu osiyanasiyana amene amabwera akuti ndi uh, concerned citizens kapena mbadwa zokhudzidwa mmene mwabwerera ino. Uh, limodzi mwa funso limene timakonda kuwafunsa anthu ndilonena kuti akabwera ndi nkhani ngati izi ife zimatuluka tuluka za mtundu ngati uno uh, ndimapanga go through uh, ma, ma, ma comment online nanga sitimayankhulira amalawi uh, ambiri amafunsa kuti kodi mwina kumbaliko aliko wakutumani yeah. um, chachiwiri mwakambapo kuti pakhale independence ya pa malawi electoral commission tikukumbukira kuti mtsogoleri wa dziko lino um, analamula kuti sana, am- analamula uh, meki komanso mabungwe ena aboma uh, kuti abwerere ku Blantyre taonapo macra inavomereza inalengeza kuti ikubwerera uh, mwina nchifukwa chani mwina mwakakamira kwambiri pa independence ya uh, kapena kusasamuka kumene kwa bungwe limene la mek uh, kusiya mabungwe enawo amene anavomereza kale zikomo kwambiri zikomo kwambiri akutumani akutituma ndani tikakhala ndi mtima woti tigwire ntchito ku dziko la malawi chifukwa titatumidwa sitizapanga sitizakonda dziko lathu ife tikunena zimene amalawi akukumana nazo kodi tikakamba nkhani yakumangidwa kwa anthu lero ndiye kuti tikunama tikakamba nkhani zonena kuti pali ena amene adapalamula mu 2020 kufika mu 2025 koma sadamangidwe ndipo milandu yawo sikudziwika pamene ili tikunama so ndi amene akutituma akhala ndani ifetu amene tili pano ndi anthu onena kuti tikuzitsata zonse zimene zikuchitika palibepo amene angatitume tikakamba nkhani ya uh, macra mera ndi electoral commission tikuyenera kuti tizisiyanise chifukwa Electoral Commission simayimira chipani, Electoral Commission simayimira boma. Aliyense kuti ayikhulupirire Electoral Commission kuti zisankho izi zachitikazi uyuyu ndi wawina pakuyenera kuti pasakhale mphamvu za president, pasakhale mphamvu za wa opposition. Ndiye ife tikunena kuti tiyeni tisiye Electoral Commission iyo kuti anthu ayikhulupirire. Ndikukhulupirira kuti zikanakhalanso zotheka kunena kuti mwina kumaitanisa uh, aku zambia kubwera kuzayendesa zisankho kuno ku malawi kuno akuno ku malawi kupita kukayendesa zisankho za ku zambia pofuna kuti pasakhale bias so ife tikunena kuti tntc electoral commission ipange ziganizo zake molingana ndi malamulo ife tikunena za constitution kulemekeza constitution so za mphamvu za president izo ife sitikufuna kukambako amakhoti ndi amene anene mmene zimakhalira koma tikunena kuti electoral commission ndiyoyima payokha tikuyenera kuti tiyilemekeze muziganizo zake okay ah zikomo kwambiri mmene ndinafotokozera poyamba paja ine ndi alfred chawa ku nyasa times Ah, ndimafuna ndimvetse kunena kuti makolo athu adatiphunzitsa kuti chija amati mm, dialogue Ah, kukumana ndi wanthu ndiku- pamaso ndi pamaso ndikuwafotokozera mavuto amene alipo ndi kumvanso mbali yawo ndiye ndimafuna ndimvetse ngati mwina munatengapo step imeneyi kuti kapena muli ndi malingaliro otengapo uh, step imeneyi kukumana ndi uh, inspector general a polisi kapena akuluakulu akuboma pa nkhani imene mwafotokoza mu- mchikalata chimene mwachitulutsachi mwina tiyambe kaye talekezera pamenepopo Ah, poyamba tinene kuti um, ife ambadwa zokhudzidwa sitimathamanga kungopita ndikukapanga ma demonstrations though ma demonstrations ali mu constitution ya dziko ndipo sizolesedwa anthu akhoza kupanga ma demonstrations ngati sanapange sana, sakukhutitsidwa ndi machitidwe a adindo koma ife ngati mbadwa zokhudzidwa sitimayamba zimenezo timayamba adi ndi contact and dialogue ife tazungulira ndipo lero tabwera pano tikuitananinso posachedwesapo pamene tikuwuzeni zovuta zimene tikukumana nazo tikafuna kupanga contact and dialogue ndipo ife tapeza zifukwa zimene anthu amapangira kuti kungofikira ku msewu ndikumayamba ma demonstrations chifukwa choti adindo athu amamuona munthu ndi kala ya chipani samamuona munthu ndi nzeru kapena zimene afuna kuthandiza ngati mu dziko lake tafika ife kwa maminista ena ngati nkhani zokhuzana ndi misonkho koma ndikumakanena kuti pitani mukalembe kalata nde mukafotokoze zimene mukudandaula nde tizakupasani nthawi yoti muzakumane ndi aminista pamene anthu akupanga ma demonstrations kukhuzana ndi misonkho so tikukumana ndi zoopsa zopinga zimene zilipo zonena kuti tikafuna kuti tikumane ndi adindo ena mafoni osayankha mwina umaganiza kuti akufuna kupemphedwa ndalama ena osayankha kumaona ngati ifeyo ndi adani awo koma ifeyo dziko lino ndi lathu tinabadwira momuno mmalawi ndipo tizafera momuno mmalawi ana athu akuphunzira momuno mmalawi ndipo azibale athu akup- ali momuno amene akuvutika amene akulephera kupeza bagi la fertilizer aku, aku, ali momuno mmalawi Ndiye sitingalephere kubwera ndi kumayankhula. Kutereku kubwera kuno ndi kuja konena kuti tsopano a Malawi adziwe kunena kuti ifeyo tikugwirabe ntchito yowayimirira iwowo a Malawiwo. So mukakamba nkhani ya contact and dialogue ife ndi imene ili pa number one pa mtima pathu ndipo timakhala tikukumana ndi anthu osiyanasiyana ndipo tili ndi experience yoposa ya zimene zikuchitika kaya misewu imene siku sikukonzedwayi mmene zikuvutira ndalama mmene zilili zonsezo tili nazo experience chifukwa chake sitimakang- sitimaganiza zopita kukapanga ma demonstration chifukwa ti contact and dialogue imakhala pa number 1 chifukwa chake ifenso tikunena kuti a mra a minister of finance apange ma engagements ndi anthu osiyanasiyana komanso apolisi tikuwapemphawa tikuwadandaulira chifukwa tikudziwa kuti iwowo ndi amene amakhala ma victim oyamba inuyo mwina munamvapo nthawi ina politician wina akunena kuti apolisi ndinu anthu abwino kwambiri koma ku Area 30-ko kuli anthu 4 olo 5 amenewo amene sakuchita bwino amenewo ife tikangotenga boma amenewo tidzachita nawo and anachita nawodi boma lina litabwera anachosedwa ntchito a ma IG anachosedwa ama maudindo anachosedwa ku NIS kunachosedwa anthu ntchito ku ku chani ku, ku kwame kwachosedwa anthu ntchito ma, mu ministry ma, ma, ku capital hill kwachosedwa anthu ntchito so ife tikunena kuti zimenezo tisamakonde kupanga tikuvomereza kuti ku, Cap- ku state house yes president sangakhale ndi anthu osakhulupirira atha kusintha ku state house koma kuma department kwinako tiyeni tisagwiregwire pomafuna kuti tichosemo anthu ndi kuikamo anthu poyang'ana regionalism kapena kuyang'ana nepotism kapena kuyang'ana amene ukuchokera ukupemphera nawo limodzi ndi ndani izi sizithandiza so ifeyo engagement contact and dialogue imakhala pa number 1 ndipo tikamabwera ndi kuyankhula timakhala tili ndi information yokwanira bwino

chabwino zikomo kwambiri chifukwa cha mafunso amene mwapereka komanso zikomo kwambiri amalawi chifukwa cha nthawi imene mwa mwakhala ndi kumvetsera akuti mphini yobwereza ndi imene imawala tikudandaulira apolisi kunena kuti tiyeni tigwire ntchito mwa professional tifufuze nkhani za wina aliyense osakhala okondera kaya munthu ali mboma walakwitsa tatiyeni tipereke precedence yonena kuti mu ulamuliro wa profesa arthur peter mutharika adamangako nduna ili pampando osati adamangako nduna za boma zimene zidali mboma lakale lokha ayi komanso tinene pano kunena kuti ma mp athu tisasokoneze sokoneze akhoza kukhala kuti kaya ali ndi zovuta zina koma tiyeni tilole kuti agwire ntchito imene a, a, ma constituents aja adawayikira ku parliament chifukwa panopa akupanga ma komiti and the like ndiye tikamawatenga ndikumakawamanga ndikumatani zingowononga ndalama zathu chifukwa milanduyo sikumamalizidwa chifukwa tili ndi precedence imene yakhalapo kumbuyoku kuti 5 years yonse anthu amangokhala ma adijani ku makhoti adijani adijani kungolowa mboma milandu yonseyo sitikumvapo china chilichonse kotero kuti ifeyo tikachoka pano tikhala tikupita ku makhotiko kukakumana ndi judiciary kuti tikamve status ya milandu yakumbuyoko pamene tikuona zimene zikuchitika pano komanso tikhala tikupita ku polisiko kuti tikamve kunena kuti kodi ndi ndondomeko zanji zimene akuzitsata kuti bwanji akumafuna kuti azikawauza akhoti kuti munthu uyu mumusungebe chifukwa tidak- tika- tidakafufuza bwanji sakumaliziratu kufufuza ndi kukam'manga munthu komanso titsutsane ndi mchitidwe omalembalemba pa social media omakuti wakuti anaba ndalama mwakuti amangidwa izizi si mchitidwe wabwino ofufuza nkhani za munthu ndi apolisi koma kulemba nkhani za munthu pamene a munthuyo sanapezeke wolakwa ndi zolakwika kotero kuti tiyeni tichite avoid zinthu ngati zimenezi zikomo kwambiri amalawi chifukwa cha nthawi yanu zikomo kwambiri